ndewo anyị bịara na ụlọ akwụkwọ Enugu State College of Education ịnwale ụmụ akwụkwọ gbasara ebumnobi ha na okwu a na-ekwu na bekee school na scam ngwa ka anyị gaa nne ndewo biko aha m bụ nwaada Sọpụrụchukwu kedu aha gị aha m bụ nwaada Chinaza Ebere ọ dị mma aha gị amaka nne biko kedu ihe ị nwere ikwu gbasara okwu a na-ekwu na bekee a na-asị na school na scam
okay well school na scam mụ nwa sokwa na ndị na-asị na school na scam because ọ naghị fụrụ m ebe a agụchagokwa m agụchago m but keezi ihe mmadụ na-arụ ị sọmite file ebe a ị sọmite cv ebe a ị sọmite ebe ọzọ kee ndị na-akpọkwanụ gị so ihe m na-arụ kịta bụ nkụzi ka m na-ekụzi negodo m since morning kịta ka m na-abata kee ihe mere na m ma sị na school bụ scam ihe m na-emekwa advice bụ onye ọbụla ị nwere aka ọrụ gaa mụọ aka ọrụ ka ị bụrụ ọga na nke gị ka ị mara ihe ị na-arụ ị mara ihe ị na-arụ bụrụ madam bụrụ ọga na ihe ị na-arụ hapụ ị na-aza ma madam because na ndị teachers ndị teachers bụ servant a na-eyuzu ha so onye na-afụ m pụọ kịta ọrụ aka ka m na-aga ịmụ so school na scam biko just ihe ọma m mara school na-emere mmadụ bụ ịmụta edemede ka e si ede apart from it amazikwa m ọ dị mma nne m ị gbalịala i kwuola ihe bụ uche gị gbasara ya bụ isiokwu a jụrụ gị maka ya daa

akwụkwọ na a na-akwụzi ndị nkụzi ezigbo ụgwọ ehe ehe si na nke school abụrọ scam but for now school bụ scam ọ dị mma ngwa nne kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị mmadụ nọ n'ezi ka na-aga akwụkwọ maọbụ ndị na-enweghị aka ọrụ kedu ihe ị nwere ike ịgwa ha ha ji emebe to me o m ga-asị ndị mmadụ je mụọ aka ọrụ ma ị chọkwa ịgụ akwụkwọ unless na ndị government ebe e e e e provide job opportunity so that mmadụ gụcha akwụkwọ ọ ma na yes na e- na- m ga-eweta ọrụ weta bụkwa iweta ọrụ weta ọrụ ga na-akwụ gị ezigbo ụgwọ Ọ ya nwere.
ya bụ ihe ị na-achọ ikwu bụ ọ dị mma ka onye ọbụla nwee ihe ọ na-arụ Yes. na-abụghị naanị ịgụ akwụkwọ yes ndewo ị gbalịala thank you aha m bụ ThankGod Aloka. ọ dị mma aha gị amaka nna biko kedu ihe ị nwere ikwu gbasara okwu a na-ekwu na bekee na school na scam Okay, what I have to say about this, normally school na scam. Get school na scam. If you watch, like, you no even need to go to school for, for you to make it in life. And with the stress of school, after this stress, so that's why even like

It's waste of time. Now, our country, our country na scam. Ọ dị mma.
Ya bụ, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị nọ na mba ọzọ na-elele gị na ihe onyonyo a? Okay, ihe m na what I what I was telling you is just that as a student, if you as you even go to that school,

unu ahụla ihe ụmụ akwụkwọ nwere ikwu ya na ebumnobi ha gbasara ya bụ isiokwu anyị wetara n'ụbọchị nke taa nke na-ekwu na bekee na school na scam ya bụ ọ ga-amasịkwa m ka ị tinyere anyị ebumnobi gị n'okpuru ihe onyonyo a ị na-enene ngwa nyekwere anyị aka na ya bụ ihe nkiri ọ ga-adịkwa mma ka i kesaa ya ka ndị niile nọ na mba ụwa niile soro gị na-ekiri ya bụ ihe ejije ndewo ka emesịa